donc ko an b'a fɔ n ko ye koba ye o de y'a to an yɛrɛ ye an yɛrɛ di a ma depuis san ba fila ani san naani an ye n ko kalan ka se k'a sɛbɛnden kalan o tɛmɛnen kɔ ne yɛrɛ bɛ ka eh, master min labɛn fɛnɛ ne ka master yɛrɛ n bɛ ka sɛbɛnni kɛ min kan o de al-allamatu kante suleimana wakhtira'uhu li abjadiyati n ko dirasa muqarana donc o kɔrɔ ye eh, ne yɛrɛ bɛ ka sɛbɛnni kɛ n ko de ka master la donc k'a fɔ ko kante sulemana ale min ni ale kɛra n ko yɛrɛ sɛbɛnden sindiba ye donc ale yɛrɛ ye jɔn ye a ye min fana sindi n'o ye n ko yɛrɛ ye n ko yɛrɛ ye mun ye o tuma na jɔyɔrɔ jumɛn bɛ n ko la farafin kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ k'an ka master de sɛbɛn o kan donc alihamdulila n b'a fɔ an bɛ lamɛnbaga bɛɛ fo ka tele ɲɛmaayaso fo ka tila ka an balimakɛ mufti fo ale min sera k'an fara ɲɔgɔn kan yan bi o tuma na an ka se ka kuma nin masala kan donc alhamdulilayi ka seli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye mɔgɔw bɛ deli k'a fɔ ten ka seli kan wɛrɛ la min tɛ arabukan ye nka ne ko o yɛrɛ tɛ bɛn parce que mɔgɔ tɛ se ka seli hali arabukan na mɔgɔ bɛ seli min na o ye kuranɛ ka kan de ye ɔ hali n'o y'a sɔrɔ a jiginna arabukan na nka kuranɛ jiginna arabukan min na ani arabukan min fana bɛ yen o tɛ kelen ye donc o kosɔn n ko ne b'a fɔ a tɛ bɛn maa ka seli arabukan na a tɛ bɛn maa ka seli tubabukan na a tɛ bɛn maa ka seli angilɛ la a bɛ bɛn mɔgɔ ka seli kuranɛ de la ni kuranɛ ye n'o ye seli farida duuru ye donc alihamudulilahi eh, o hukumu kɔnɔna na euh, fɛn minnu bɛ an bolo n'a bɛ f'o ma ko seli bɛna kɛ ni minnu ye ni o ye kuranɛ bayɛlɛmalenw ye i n'a fɔ eh, min filɛ an bolo nin ye kuranɛ bayɛlɛmalen ye o tuma na tubabukan na u b'a fɔ ko traduction français donc min filɛ an bolo yan u b'o wele ko kuranɛ bayɛlɛmali n ko la n'o ye kuranɛ bayɛlɛmalen n ko la bon n b'a fɔ maninkakan na n ko tɛ mais maninkakan na eh, o la seli tɛ ɲɛ ni nin si ye ka d'a kan seli eh, ale yera dɔ de la dɔ de nana an kalan a la dɔ de nana a jira an na dɔ de nana a kɛcogo jira an na hali n'o y'a sɔrɔ ko seli ye masala ye ko silamɛw kɛlen tɛ ka ɲɔgɔn faamu a fɛn caman na ka d'a kan n'i ye silamɛya kɔnɔna lajɛ seli yɛrɛ a farida hakɛya seli yɛrɛ a jɔko hakɛya seli yɛrɛ ye duuru ye est ce que a wagatiw ka seliseli a dan ma n'a ma ɲɛ ko fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ o bɛɛ la donc ni bi ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana ko est ce que an bɛ se ka seli an ka kanw na min tɛ kuranɛ ka jigilen kan ye an b'a fɔ awɔ donc débat jɔyɔrɔ b'a la kuma jɔyɔrɔ b'a la kuma bɛ se ka k'a kan ka d'a kan eh, seli yɛrɛ lahala caman bɛ ten kuma bɛ kɛ minnu kan donc o hukumu kɔnɔna na kuranɛ ale jiginna kan min na seli tɛ ɲɛ kan si la ni o tɛ ka d'a kan ala yɛrɛ ye a fɔli min kɛ suratu muzamili la aya mugan a b'a fɔ ko muhamadu bɛ wulili min kɛ su fɛ ka sufɛ nafila seli ka su jɔ ala ye ko a b'o min kɛ fo ala nan'a fɔ kuma kɔnɔna ko faqra'u ma tayassara minal qur'an ko n'i bɛna o seli kɛ n'i bɛna o jɔ kɛ n'i bɛna o ala bato kɛ ko min mana nɔgɔya i ma kuranɛ kɔnɔ k'i k'o de kalan donc ala nana t'o la ka kuma fɔ ka taa comme aya in ka jan fo ka n'a fɔ yɔrɔ la sa n'o ye kira yɛrɛ ni mɔgɔ minnu bɛ jɔ ka seli a nan'a fɔ olu fana ka kibaruya la faqra'u ma tayassara minal qur'ani aw ma tayassara minhu ala nan'a fɔ ko n'a ma ɲɛ a ye fɛn kalan kuranɛ de la min mana nɔgɔya aw ma donc kalan bɛ kɛ kuranɛ de la nin ye a dalu ye o tuma na suratu muzamili la aya mugan o y'o ye bon o tɛmɛnen kɔfɛ kira yɛrɛ tile ni eh, kira nana seli di an ma donc kira tile min ni seli dira an ma a la kira ye maaw kalan seli min na kira ye kalan kɛ ni arabukan ye arabukan jumɛn kuranɛ ka arabukan kira yɛrɛ selila ni o ye a ka sahaba bɛɛ selila ni o ye minnu tugur'u kɔ olu bɛɛ selila ni o ye donc fo ka na silamɛya kɛ ka diɲɛ minɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ selila ni o ye o kɛra taabolo kɔrɔba ye min bɛ sen na n'a sabatira ni alajɔnw tora a kan ni limaniyajɔnw tor'a kan ni u y'a kɛ u laada ye donc o kosɔn kira tile mumɛ bɛɛ hali n'o y'a sɔrɔ siya wɛrɛw bɛ yen minnu donna diinɛ na kira nɔfɛ i n'a fɔ yahudiya dɔw donna diinɛ na i n'a fɔ siya wɛrɛw bɛ yen min tɛ hali o yahudiyaw ye minnu donna diinɛ na nka u bɛɛ y'u wasa don u nalen kɔfɛ n'u ka kan ye ka don muhamadu ka diinɛ na u nalen kɔfɛ n'u ka kan ye ka tugu kira nɔfɛ u bɛɛ y'u wasa don seli la

kira fɔnkɔ ɲɔgɔnya kira nana ni min ye n'i ye o bila ka dɔ wɛrɛ ta min tɛ o ye kira ye sira min bɔ n'i ye sira wɛrɛ ta min tɛ o ye min ba'di ma tabayyana lahul huda kanda jɛyalen kɔfɛ i ye kɔrɔ sira ɲuman jiralen kɔfɛ i la bilasirali sira ɲuman bangelen kɔfɛ i ye i ye sira wɛrɛ ta min tɛ kira ka sira ye i ma dan o ma dɛ i tilala ka sira wɛrɛ bɔ fɛnɛ minnu tugura kira nɔfɛ n'o ye a ka sahabaw ye n'o ye hali sahaba kɔfɛ mɔgɔw ye o tuma na o jamakuluba ninnu tora fɛn min kan n'a bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kan n'i ye sira wɛrɛ bɔ min tɛ olu ka sira ye ala ko i y'o min minɛ o y'i ta de ye o tuma na a labanko bɛ se ka se n'i tasuma kɔnɔ donni na ni maa min ka sira bɔra o kan o kɛra sira cɛjugu ye donc an b'a faamuya nin aya la nuwallihi ma tawalla wa ou bien ala y'a fɔli min kɛ wa yattabi ghaira sabilil mu'minin n'a tigilamɔgɔ bɛ sira bɔ min tɛ muminw ka laada sira ye ala ye min di muminw ma n'o ye misali la seli la mumini bɛɛ diɲɛ kɔnɔ depuis kira tile la fo ka n'a bila an bɛ tile min na hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ damadamanin bɔlen don u dama n'u bɛ se ka a essayer ka seli ni kan wɛrɛ ye min tɛ kuranɛ ka kan ye ala k'o de ye muminw ka sira ye nin ye a dɔ ye n m'a fɔ nin dɔrɔn don nka nin ye a dɔ ye o tuma na diɲɛ silamɛ fɔlɔw olu ye nin de dɔn k'a sɔrɔ siya wɛrɛw tun bɛ u la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw tun bɛ u nɔfɛ min tɛ arabu ye mais u bɛɛ tora sira min kan u bɛɛ ye sira min bɔ u bɛɛ ye sira min minɛ o de ye ka seli ni kuranɛ ka kan ye n'o ye kan jigilen ye donc o de ye muminw ka sira ye donc ni mɔgɔ min ye dɔ wɛrɛ bɔ min tɛ o ye a bɛ fɔ k'i ye tugura sira wɛrɛ nɔfɛ min tɛ muminw ka sira ye o la nin aya laban bɛ kangari da o tigilamɔgɔw ye u labanko kana taa u yɛrɛ sɔrɔ tasuma kɔnɔ ni o baara kɛli ye o tuma nin ye kuranɛ aya fila ye an y'a kanu ka eh, min d'i ma donc ni nin kuranɛ aya ninnu faamu ye i b'a faamu ko a ti ɲɛ seli ti ɲɛ kan foyi la n'o ye seli farida duuru in ye o ti ɲɛ kan foyi la fo n'a kɛra ni eh, kuranɛ ka kan ye o la kuranɛ ka kan ale ye jumɛn donc n'o a ti ɲɛ ko seli ti ɲɛ nin si la fo kuranɛ ka kan o la kuranɛ ka kan o ye mun ye donc an bɛna ye kuranɛ ale ye ala yɛrɛ de kumakan ye ala kumakan min n'o y'a sɔrɔ kabako b'a la a sigicogo la kabako b'a la a kɔrɔ la kabako b'a la a kumadenw tɔmɔcogo la kabako b'a la a kumaw dadacogo la ɲɔgɔn kan kabako b'a la a ayaw sigicogo fana na donc kuranɛ fɛn bɛɛ ye kabako ye eh, o cogoya la aw minnu bɛ ka a lamɛn donc a minɛna kira la jamaw y'a minɛ ɲɔgɔn na ka na a durusira dusuw la a durusira hakiliw fɛ ani a sɛbɛnna o la kuranɛ jiginna ka na ten donc kuranɛ kabako min bɛ o kuranɛ la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ sigicogo ye kabako min b'o la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ kumadenw tɔmɔcogo ye kabako min b'o la n'o de ye kuranɛ yɛrɛ ayaw dacogo ɲɔgɔn kan kabako min b'o la alahu subhanahu wa taala b'a fɔ wala inijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadha alquran la ya'tuna bimislihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira kuranɛ kabako min filɛ nin ye ala ko hali ni jinɛw ni adamadenw farala ɲɔgɔn kan ko u b'a essayer ko ka kuranɛ ɲɔgɔn fɔ walima ka na ni kuranɛ ɲɔgɔnna ye ala k'u ti se hali ni jinɛw ye u bɔ u ka dugu la ka na kɛnɛ kan donc u ni adamadenw ka jɛ ka baara kɛ kuranɛ yɛrɛ kumadenw tɔmɔna cogo min kuranɛ yɛrɛ kumadenw sigira cogo min a kumaw yɛrɛ dadara ɲɔgɔn kan cogo min ala ko maa si tɛ se jinɛw ni adamadenw si tɛ se ka na ni eh, kuranɛ ɲɔgɔn ye o la tarjama dun n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ye kan wɛrɛ la kɔrɔ jumɛn b'o la c'est à dire kuranɛ n filɛ ka min f'i ye sisan nin ye kuranɛ yɛrɛ définition ye ɔ mais tarjama n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ye ka taa kan wɛrɛ la ale ye mun ye o la alihamudulila an ye karamɔgɔbaw minnu ka baara yɛrɛ don n'o de ye kuranɛ bayɛlɛmali ye ka taa kan wɛrɛ la an y'olu ɲininka an y'olu ɲininka aw bɛ ka min bayɛlɛma tan n'o ye kuranɛ ye a bayɛlɛmali min kɛra nin ye o aw bɛ se ka définition jumɛn d'a ma est ce que ani kuranɛ bɛɛ ye kelen wa walima ani kuranɛ tɛ kelen ye donc alhamdulila eh, kuranɛ min filɛ bolo n'o ye tarijama ye eh, traduction tubabukan ye eh, an ye kalan kɛ eh, eh, université minnu na ala ye an garijigɛ ja karamɔgɔ minnu ye nin kuranɛ yɛrɛ réviser a réviser baga dɔ ye an yɛrɛ karamɔgɔ dɔ ye a ye anw yɛrɛ kalan donc ale tɔgɔ bɛ yan bello mana docteur bello mana an y'ale ɲininka alhamdulillah bi a bɛ niger de an y'a yɛrɛ ɲininka est ce que aw bɛ kuranɛ tarijamali min kɛ ani aw b'a reviseli min kɛ est ce que valeur min bi arabukan min ni kuranɛ jigira ni a ye ani tarijama in ye kelen wa n'o ye traduction ye ɔ ale yɛrɛ ye min fɔ a ko kuranɛ bayɛlɛmali min bɛ kɛ ka taa tubabukan na a ko o ti dɔwɛrɛ ye dɔrɔn ko fo mɔgɔ min bɛ k'a bayɛlɛma ale ka faamu kuranɛ na a n'a ka faamu jɔyɔrɔ kuranɛ na a n'a ka dɔnni bɛrɛ kuranɛ na k'a b'o dɔrɔn de bayɛlɛma ka taa a ka kan na ka sɔrɔ dun kuranɛ dɔ bɛ sɔrɔ kuranɛ aya o aya i bɛ taa sɔrɔ aya dɔ bɛ fɔ dɔ bɛ kɔrɔ dɔ fɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la dɔ wɛrɛ bɛ na o bɛ kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la karamɔgɔ tan bɛ se ka na bɛɛ bɛ kɔrɔ dɔ fɔ aya nin na min tɛ kelen ye donc ni aya ninnu kɔrɔw fɔcogo ma kɛ kelen ye sisan mɛ ni e dan bɛ min na e y'o de sɛbɛn i ta kɔnɔ nin dan bɛ min na o y'o sɛbɛn a ta kɔnɔ nin fana dan bɛ min na o y'o sɛbɛn a ta kɔnɔ donc i bɛn'a ye k'a fɔ a kelen kelen bɛɛ tɛ se ka kɛ kuranɛ ye parce que kuranɛ ye dakuruɲɛ kelen min fɔ o kɔrɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ka sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn jɛ aw bɛ ɲɔgɔn jɛ a kɔrɔ fɔcogo la o tuma tubabukan bayɛlɛmalen ne fɛ ani min bɛ nin bolo ani min bɛ ale bolo i b'a sɔrɔ u tɛ kelen ye donc o ye eh, eh, bayɛlɛmali o ye a fiɲɛ dɔ ye walima eh, a fɔbagaw yɛrɛ minnu ye bayɛlɛmali kɛ olu yɛrɛ ka kuma ye o la ale ko kuranɛ bayɛlɛmali ti dɔwɛrɛ ye ala fahmi mustawa wa idrakil mutarjim mɔgɔ min b'a bayɛlɛma ale ka dɔnni bɛrɛ ye min y'a la a b'o de bayɛlɛma o kosɔn kuranɛ min filɛ an bolo n'o ye tubabukan ye olu yɛrɛ y'a fɔ a kɔnɔ u b'a fɔ minnu minnu bayɛlɛmana makan u b'a fɔ ko

a nagasilen don kuranɛba yɛrɛ kɛrɛfɛ ko anw y'an ka dɔnni bɛrɛ kɔni bayɛlɛma tubabukan na mais min bɛ kuranɛ yɛrɛ la n'o ye kuranɛ min yɛrɛ jiginna min b'o kɔnɔ dɛ ko anw ta in nagasilen don fiɲɛ bɛ se ka k'a la lebu bɛ se ka k'a la donc mais an y'a sɛbɛn pour que mɔgɔ minnu bɛ yen i n'a fɔ a ko en effet de rendre service à nos frères francophones le complexe roi Fahd pour l'impression du noble Coran a le plaisir de présenter Au cher lecteur cette traduction française pour que dɔrɔn mɔgɔ minnu ye tubabukan kalan olu ka se ka kuranɛ faamu dɔ sɔrɔ ni u y'a dayɛlɛn kuranɛ a y'o bɛ ka min fɔ ka se ka faamu dɔ sɔrɔ o o kosɔn olu ye nin bayɛlɛma k'a bila nin ye tubabukan ye bon bayɛlɛma wɛrɛ b'an bolo tubabukan wɛrɛ la olu yɛrɛ b'a sɛbɛn a kan de ko nin kuranɛ min filɛ aw bolo dɔwɛrɛ tɛ dɛ mais an y'a essayer de o kɔrɔ ye bon comme a ko fɔra tɛ yen kosɛbɛ Bon an ka na yan. A ko essai d'interprétation du Coran inimitable ko nin kuranɛ bayɛlɛmani min filɛ an bolo k'an y'a essayer de o kɔrɔ ye kuranɛ jiginna jigin cogo min na anw bɛ n'a essayer k'a bayɛlɛma tubabukan na fiɲɛ bɛ se ka k'a la lebu bɛ se ka k'a la fɛn wɛrɛw bɛ se ka k'a la min tɛ nin si ye adamaden baara don nka k'a di aw ma aw ka se ka dɔɔnin faamu kuranɛ na Donc nin ye tubabukan fɔlaw nin y'u niyɔrɔ ye bon n bɛ hakɛto ɲini kɛ anglais fɔlaw fɛ parce que n tɛ anglais mɛn o kosɔn n ma na ni anglais kuranɛ ye mais nko ta bɛ n bolo yan nko kuranɛ bɛ n bolo yan donc nko mɔgɔw n tɛna se k'a kalan parce que nko ale jiginna eh, parce que nko kan yɛrɛ tɛ a tɛ fɔ ko nko kan ne ka ɲinini na a tɛ fɔ ko nko kan parce que nko la kan naani de b'a kɔnɔ kan suguba naani de bɛ nko la donc n'i ko nko kuranɛ kuranɛ ma nko kan tan cogo la dɔrɔn o ye kuma nagasilen ye parce que kante sulemana ale y'a fɔ a ka kangbɛ kɔnɔ a ko nko ye kan suguba naani de b'a la maninkakan mandenko jula ani bamanankan o kan naani de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nko kɔnɔ bon ninnu sɛbɛnnen don kan min na o ye maninkakan de bon maninkakan jumɛn fɛnɛ maninkakan bɛɛ tɛ dɛ maninka morikan nin sɛbɛnnen bɛ o de la donc euh, an tɛ se k'a fɔ nko kan an b'a fɔ maninkakan de et puis olu yɛrɛ y'a sɛbɛn ka d'a kan u ko ko kurana kalan bon alimuhim n bɛna tila ka s'a yɔrɔ ma nka comme maninkakan don a kalanni ka gɛlɛn n ma dɔɔni nka u y'a sigi ko kurana u y'a daminɛ ni o de k'a jira e la dɔrɔn ko kuranɛ kan ye kuranɛ kan de tubabukan na u kɛtɔ k'a bayɛlɛma u ko ko kuranɛ eh, anglais la n'i taara o fana ka bayɛlɛmali to anglais kan na i b'a sɔrɔ u kɛlen bɛ k'a fɔ ko kuranɛ donc nko fana na olu fana ko ko kuranɛ k'a jira dɔrɔn kuranɛ yɛrɛ ye kuranɛ de ye a kan tɛ kuranɛ ye kuranɛ de ye mais a jiginna ni arabukan fɔcogo min ye o ye ale yɛrɛ dɔrɔn de bon sisan mɔgɔ minnu fana ye n ko bayɛlɛma kuranɛ bayɛlɛma n ko la karamɔgɔ minnu fana y'o réviser alhamdulilayi an ye karamɔgɔ sɔrɔ min ye anw fana kalan université la ale fana b'o jama na donc an garijɛgɛ jara o yɔrɔ la parce que minnu ye tubabukan réviser o karamɔgɔ dɔ ye ne yɛrɛ kalan n'a bɛ ɲɔgɔn kalama ale yɛrɛ ko k'o ani kuranɛ tɛ se ka da ɲɔgɔn ma parce que adamaden baara don bon min ye n ko fana réviser n bɛna a yɔrɔnin kalan arabukan na a bɛ yan n ko la n ko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a bɛ se ka t'a lajɛ n'o ye a mukadima ye an b'a fɔ min ma ko ɲɛsɛbɛ donc ɲɛsɛbɛ kɔnɔ u bɛna t'a fɔ a yɔrɔ la ko bon mɔgɔ min ni o ye anw kalan n'ale ye kuranɛ revisebagaw n ko la ale b'o jama la ko wa rajaaha min qibali almajmaa asheikh abdulkadir sila wa sheikh isa jakite abdurahman donc karamɔgɔ min tɔgɔ fɔlen filɛ n'o ye abdurahmani sila ye an yɛrɛ karamɔgɔ don ale yɛrɛ fana ye n ko kuranɛ in a y'a tani ka segin a y'a lajɛ donc ale nana mun fɔ ale yɛrɛ ka kumakan na ko nin fana tɛ se ka da kuranɛ kɛrɛfɛ ko parce que adamaden baara de don a nagasilen don donc hali n'olu yɛrɛ ka kuma tɛ ne yɛrɛ ye n sigi kuranɛ in kama n'o ye n ko kuranɛ ye ne bɛ se ka nagasi yɔrɔ caman bɔ a la ni ala sɔnna bon o nagasi yɔrɔ an tɛ se k'o minɛ k'a fɔ an bɛ ala bato n'a ye ka seli ni a ye k'a sɔrɔ ala yɛrɛ bɛ fɛ ka min fɔ a kɔnɔ anw tɛna se k'o fɔ eh, o y'o yɔrɔ ye donc sisan u ko cogo di u ko kuma n ko kuranɛ yɛrɛ ɲɛsɛbɛn na u ko inna lanudrika anna tarjamati maani alquran mahma balaga diqataha fa innaha

kuranɛ min filɛ aw bolo c'est à dire comme n ko kalan ka gɛlɛn mais an balimakɛ bɛ a bɛna tila ka ɲa ma a b'a yɔrɔ kalan an ye pour que n ko fɔlaw ani n ko kalannaw ani minnu bɛ ka essayer ka sela seli a la u k'a dɔn ko n ko kuranɛ yɛrɛ ye fɛn nagasilen ye a bayɛlɛmali fɛn nagasilen don donc sisan ko inna anw b'a dɔn mɔgɔ minnu yɛrɛ ye wari bɔ ka a finanse k'a tarijama a ka diɲɛ bɛɛ sɔrɔ olu ko ko anw yɛrɛ bɛɛ bɛnna a kan ko kuranɛ bayɛlɛmali min filɛ nin ye ka na n ko la k'a mana ɲɛ cogo o cogo a fanga mana bonya cogo o cogo a daraja mana kɔrɔta cogo o cogo k'a tɛ se ka kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛfɔ k'a tɛ se a tɛ se ka kuranɛ kɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ɲɛfɔ donc o kosɔn kuranɛ yɛrɛ jiginna ni arabukan min ye k'a tɛ se k'o bɛɛ ɲɛfɔ a kɛnfɛ yɛrɛ la a tɛ se o tuma na k'a bɛ ka min ɲɛfɔ min bɛ a kɔnɔ ko mɔgɔ min y'a bayɛlɛma a ka kan na ale ka dɔnni bɛrɛ an'a ka faamu bɛrɛ o tuma na o de ye nin ye o de ye n ko in ye donc wagati min dira n ma a tɔ ye miniti fila ye donc eh, an bɛna essayer ka kuma teliya dɔɔni Ahan, an bɛna eh, kuma in teliya dɔɔni donc nin bɛɛ kosɔn anw b'a fɔ ne b'a fɔ précisément k'a fɔ ko problème caman bɛ eh, traduction na n'o ye kuranɛ bayɛlɛmali ye ka taa kan wɛrɛ la kɛra anglais ye kɛra français ye a kɛra eh, espagnol ye a kɛra nko ye bon nko yɛrɛ fɛnɛ tɛ yen a kɛra maninkamorikan ye voilà parce que nko kuranɛ yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ parce que pour k'a fɔ nko kuranɛ kan suguba naani minnu bɛ yen n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nko la fo bɛɛ ka bɛn kan kelen kan u ka sɔrɔ ka kuranɛ bayɛlɛma o la bon tant qu'o ma kɛ an tɛ se k'a fɔ ko nko kuranɛ an b'a fɔ de ko maninkamori kuranɛ kuranɛ bayɛlɛmalen ka taa maninkakan na donc sisan n'a ma ɲɛ ko lebu bi o fɛn ninnu na sisan o tuma na anw bɛna ni ala bato ni kuranɛ de kuranɛ de ye ala kumakan de ɔ anw bɛna o bayɛlɛma ka sɔrɔ anw ma se k'a se a degré yɛrɛ la ka jɔ ala ɲɛma ka seli ni kumakan nagasilen ye wa an b'a fɔ la o tɛ ɲɛ an tɛ kuma ni an tɛ seli ni kumakan nagasilen ye an bɛ seli ni kumakan dafalen de ye kumakan dafalen ye o ye kuranɛ jiginna kan min na n'o ye arabukan ye donc n hakili la 20 minutes min ni o fɔra a tɔ ye seconde bi saba ye donc nin de ye anw jɔyɔrɔ ye kuma surunya na k'a jira k'a fɔ seli tɛ bɛn kan wɛrɛ foyi la ni kuranɛ ka kan tɛ arabukan yɛrɛ tɛ a tɛ bɛn parce que n'a fɔra ko arabukan o bɛ yen donc kuranɛ kan fana bɛ yen voilà hali n'a y'a sɔrɔ a jiginna arabukan na mais a ka girin hali arabu yɛrɛ ma donc seli tɛ ɲɛ kan foyi la ni kuranɛ kan tɛ ala k'an bɛn sababu ma.